Salamu aleykum aw bisimila an ka plateau sanfɛ an ni belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn boro bi wulada na mais avant que an bɛna sira d'a ma an b'an ka lajɛlikɛbagaw fo sanga ni wagati bɛɛ minnu b'a kan k'an suit réseaux sociaux kan an tɛna kuma kuntagala jan tuguni an bɛ sira di an balimacɛ ma a bɛ bɔ k'a yɛrɛ présenter n'an tilal'o la an bɛ tɛmɛ n'an ka baro tɔ ye salamu aleykum balimacɛ wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu i yɛrɛ tɛna présenter an ka plateau sanfɛ ayiwa ne de ye mon papa ye Bouaké ka bɔ ka an lamɛnli jamaw n'an filɛ jama bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ko ne ko bɛɛ lajɛlen ni su donc alihamudulila nin tun ye an balimacɛ ye min ye mon papa ye Bouaké kɛnɛ kan donc an bɛna sira di an balimacɛ ma ale fana bɛna bɔ k'a yɛrɛ présenter n'an tilala an bɛ tɛmɛ n'an ka baro tɔ ye kɔmi bɔra k'a fɔ ɲa min kan assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu i bɛ se k'i yɛrɛ présenter an ka plateau sanfɛ ayiwa ne alihamdulila ne ye jeliba de ye awɔ jeli amadu danbele u bɛ n wele jeliba ka bɔ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma
Alihamdulila nin ye tun ye an ka jeliba ye donc an tɛna kuma kuntagala jan tuguni an bɛna question premier poser an ka jelicɛ ma min ye mon papa ye a donla jeliya nin kɔnɔ ɲa juma ma a bɛ se ka bɔ k'o expliquer an ye ayiwa ne balimamuso o ka nɔgɔ kɔmi a man gɛlɛn bari ne fa ye jeli ye ne ba ye jeli ye ne ka jeliya nacogo filɛ
i fa ye jeri ye i ba ye jeri ye donc i ya jeriya nana ten ok o diyara an ye an ka jeliba e fana bɛna dɔɔni fɔ an ɲɛna i ta kan alihamdulila ne yɛrɛ wolola n y'a sɔrɔ n fa la n y'a sɔrɔ n ba la n wolola k'a sɔrɔ so donc n fana mɔna n'a ye o don ala ye n fana nati a kan

an b'a sanji tan ni fila de la ten awɔ ne ye dɔnkilila commencer an b'a sanji tan ni fila de la ten awɔ mais i ye kasɛtiw bɔ ou bien album b'i bolo non ne ma album bɔ mais n b'a kan n b'a kan ni ala ni alakira sɔnna mais quand i ye dɔnkilila daminɛ i k'a daminɛ ni son juma de ye bon ne ye n ka dɔnkilida fɔlɔ lajinɛ ka musique le la o dɔnkiliw bɛ yen mais n y'a kɛ lajinɛ ka dɔnkili de ye mais i ka son premier yɛrɛ ye juma ye bon muso dɔ ka dɔnkili la ne yɛrɛ kɔrɔmuso de don namasa ne ye n ka dɔnkili fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ la ale de n y'ale ka son da kɔɲɔyɔrɔ la a kɛra Abidjan abras la donc quand i y'a da i ka fanw tun bɛ di non n y'a da o ye ne o tun ye ne yɛrɛ ka mikoro minɛ fɔlɔfɔlɔ de ye ne ne nana don min ko n ka dɔnkili da n ka n ka n ka kalanso ne ye fasa da o don k'a wari minɛ k'a bila n kun i ye joli sɔrɔ yɔrɔ la ten bon a muso a ye n sɔn kɛmɛ naani walayi ya mɛ sɔn tɔgɔ b'i kɔnɔ a bɛ n kɔnɔ yan i bɛ se ka dɔnkili la an ma fila ye nale nale na nale nale e na muso tɛ wari sɔrɔ ka lafisaya de ma i tɛ fani ɲuman sɔrɔ ka lafisa i cɛ ma i ba ko ko kɛnɛli ka kala yɛrɛ ka min ka i ba ko ko kɛnɛli ye kala yɛrɛ ka min ka ala o sisi malo wasaba ma kɛlɛ ye ka lukɔnɔmɔɔlu ye ne kɛlɛla ye ko ɲuman na

jeliya tɛ fila ye saba tɛ jeliya fɔlɔ jeli yɛrɛ k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ ni jeli y'i yɛrɛ dɔn i bɛ maa wɛrɛ dɔn n'i y'i yɛrɛ dɔn i ka hɔrɔn minɛ k'o kɛ kelen ye jeli tɛ bonya hɔrɔn ma jeli ye bɛɛ ta de ye nka maa mana kɛ cogo o cogo tigi bɛ bɛɛ la jeliya ye kalani dɔrɔn de ye ko mana ɲagami fɔlɔ tile la ni ko tun tiɲɛna dugu in na jeliw de tun bɛ wele ka taa ko an ka taa an ka taa jamana in ko ɲini k'a dila k'a ban o tun bɛ di jeliw de ma ɔ nka sisan a kow de marasala a tɛ ka taa sira kan tugun sinɔn jeliya yɛrɛ ye dilanni de ye i m'a mɛn ɲamakala k'i ɲɛbaa kala k'i ɲɛbaa kala ɲamakalaya y'o de ye
mɛ jeliw b'o ya inspiration ta min bon n'i kɔni ye jaliden yɛrɛ ye i b'a ta i faso la de n m'a fɔ n'i ye aritisi ye n'i ye jeliden ye i bɛ bange k'i fa n'i ba sɔrɔ a la i b'a ta i n'a fɔ ni jiri bɛ falen ji bɛ bɔn a kɔrɔ ɲa min na a bɛ wuli ji bɔn o de la i b'a ta o sira de la d'accord a faamuna mɛ question filanan bɛ mɔgɔ fɔ kan o ye difficulté jumɛn de y'a sɔrɔ k'i kunbɛn i ya jeliya dɔnkilila la i ye degun jumɛn sɔrɔ ayiwa
ne bɛ se k'a fɔ ne ka dɔnkilila ne ma degun sɔrɔ ma album kɛ fɔlɔ dɛ carrière bɛ ɲɛ mais k'a bɔ a daminɛ ma ka na bila n bolo tan ne bɛ se k'a fɔ n ma degun sɔrɔ parce que ala ye nɔgɔya di yɔrɔ o yɔrɔ a ye gɛlɛya di mɔgɔ min bɛ se ka nɔgɔya kun i b'i jija gɛlɛya fitinin min bɛ na i b'o kun n'o tɛ ne ma gɛlɛya sɔrɔ ɲamakalaya la fɔlɔ parce que pourquoi an k'o fɔ mhm. dɔw b'a fɔ ko asiriya b'a la parce que baara bɛɛ asiriya b'a la mhm. donc comme ele k'i ma degun sɔrɔ a kɔnɔ min mhm. bon a bɛ faamu question ni caman asiriya b'a la kɛ
est ce que asiri bɛ se k'i bɔ i dakan kan asiri tɛ se k'i bɔ i dakan kan dɛ e b'i dakan de kɛ asiri fana bon a bɛ se ka min f'i kɔfɛ a b'o kɛ a bɛ se ka ko minnu kɛ dogo na a b'o fana kɛ mais ni ala ka ko ko da jɔnnin na i b'i gɛrɛ a la de i ka hasiriya in to yen i b'i gɛrɛ a la pour que a ka se k'i sɔn walima a ka se ka ko caman k'i ye n'o tɛ ne ma nafa y'o la n ma nafa y'o la o tɛ ne ɲɛna gɛlɛyaba ye hasiriya kɔni bɛ kɛ surtout hasiriya mana kɛ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ belebelebelebeleba de ye artisiya dɔnkilidaya ko ye dɛ jeliya nin ko minnu b'a la a ka bɔ hakili ma donc ne b'ala fo k'a barika da a bɛ jɔ mais ne ma caman sɔrɔ a la o ne b'ala fo k'a barika da ne ka dɔnkili inspiration ayiwa ne kɔni n'i taara sumukɛyɔrɔ la olu n'a ɲɔgɔnnaw n'i taara sumukɛyɔrɔ la sisan ni fɔlikɛla dumanw bɛ yen n'olu sigir'i kɔfɛ aa o ɲɔgɔn inspiration duman tɛ hmm? i bɛ dɔnkili da ka d'i ye cogo min na a belebeleba ye jumɛn ye fana tuguni n'i taara dɔnkilida yɔrɔ la ni hɔrɔnmusow ye wari bɔ ayi a ko bɛɛ tɔ bɛ tiɲɛ na inspiration bɛ bɔ a bɛ bɔ yɔrɔ caman na ah, ok alihamudulila donc an bɛna sira tɛmɛ an ka jeliba ma mhm. jeliba question fana bɛ ne fɛ mhm. e ka inspiration bɛ bɔ min oh, inspiration ye fɛn fila ye mhm. n'i taara yɔrɔ la i b'a dɔn ɲamakala tɛ se ka jama ni fɔlikɛla ɲuman t'i bolo n'i ye fɔlikɛla ɲuman sɔrɔ i taara min fana kɔ n'o y'i bisimila koɲuman kɛ ɔ i ma bɔ ni min ye i ka so dɔ la i b'o de fɔ a tigi ye awɔ mais souvent u b'a fɔ ko jeri dɔ b'a fɔ bon kalima sera i dan jan ka sɔrɔ da ma d'a ma ko jeriw b'o fɔ ayi o b'o fɔ o ye yɛrɛ danga de ye
n'i y'o fɔ hali n'o tigi y'o o tigi m'o d'i ma ɔ, o bɛna sɔrɔ k'o d'e ma tugun wa Ah, e ye jɔn danga sa i y'i yɛrɛ de danga ne ko sa e ye waa kɛmɛ di ne ma ka sɔrɔ hali e ma waa bi duuru di ne ma ɔ e na waa kɛmɛ courage sɔrɔ k'o di ne ma mais a bɛ se ka inspiré tuguni ka dɔ wɛrɛ di ayi o tɛ inspiré Ah, o maa ka dɔgɔ bi ɔ min dir'i ma cɔ ni dasigelen de ye o barika d'a tigi ye n'i y'o barikada k'o timiya sini a bɛ fila duuru d'i ma awa a b'o yɔrɔ de la ah, ok kuma diyara n ye hmm. mɔ baba i ka tournée jori kɛ diɲɛ kɔnɔ ayiwa ne ka tournée ne kɔni ma taa faransi hmm. ma taa europe mais n kɔni ka caman kɛ an taara bamakɔ la an taara mali la an taara laginɛ hmm. ayiwa an ye janjo caman fana kɛ an yɛrɛ bolo an ye janjo caman kɛ dɛ a n'a dugu misɛnnin bolo caman voilà a ye confrontation sɔrɔ ni mhm. artiste dɔ ye voilà caman ba hali minnu bɛ faragbɛla Europe an n'u caman ka di komi an n'u caman bɛ mɔgɔya la oui mais i ka jatigi yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ tun ye jɔn ye ne ka jatigi fɔlɔ fɔlɔ ɛɛ eh, ne jatigi fɔlɔ fɔlɔ mhm. fakoli mɔden kiliya musa ni nɔya musa a bɛ faransi ne jatigi fɔlɔfɔlɔ tun y'o de ye ale de tun bɛ samara san ka don ne sen na ka telefɔni mara diɲɛ kɔnɔ fɔlɔfɔlɔfɔlɔfɔlɔ bintu dumuya ale de tun ye telefɔni san ka di ne ma a bɛ n taa ni n ye kun coiffer yɔrɔw la o kɛra ka sɔrɔ a bɛ kun coiffer buwakɛ yan bi saba awɔ a bɛ taa ni n ye kun coiffer yɔrɔ la a bɛ n kun coiffer ye a bɛ fini a bɛ fini de feere a bɛ taa fini caman ta yɛrɛ fɛ ka taa di tailleur sɔrɔ o b'a kɛ sumisiw ye k'a di yan

n y'o de f'i y'a daminɛ ma jeli ni jeli jamu dar'i la dɔrɔn i ka kɛ jeli ye n'a fɔra i ma jeli a kana tiɲɛ i ɲɛ na a bɛ tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i jija i b'a dilan yen o de ye jeli ye nka a tɛ ka faamu de sisan n'o tɛ fɛn man di diɲɛ kɔnɔ ka jeliya bɔ parce que hali jeli bɛ waso ka tɛmɛ masakɛ yɛrɛ kan jeli de bɛ taa jɔ masakɛ ɲɛkɔrɔ k'a ni sago f'a ma ni faama yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ala n'a ka kiraw bɔlen kɔ a la a belebeleba dɔ ye ɲamakala de ye parce que kira yɛrɛ kisi ni nɛɛma b'a ye don min kira tun bɛ taa ka eh, ɲɔgɔnlajɛw kɛ ɔ ɲamakala tun b'a kɔ ɲamakala tun b'a kɔ n'o bɔra yen ni kira tun ye ɲamakala in sɔn o b'a fɔ fadenya nana wuli ko mun na kira bɛ fɛn ta ka di nin ma ɔ don min ka misaliya yira u la don dɔ kɛra kira taatɔ a ko ɲamakalacɛ ma e ka to yan ne kelen bɛ taa a don kira taala kira taar'i sigi maa ma kuma ka ɲɛnajɛ in sigi ka ban ɲɔgɔn ye in sigi ka ban maa si ma kuma o ɲɔgɔn ye banni ko kira ko ne ne na nin ta jɔn kumana yan maa si ma sɔrɔ ka kuma ɔ ko ne tun bɛ ka fɛn di nin ma kun de b'a la kabi o don ɲamakalaya wulila yen donc kira ma tulon k'o la maa man kan ka tulon kɛ ɲamakalaya yɛrɛ la walahi nka ɲamakalaw yɛrɛ de fana bɛ k'a tiɲɛ quoi sinon ɲama jeliya ka di dɛ an bɛɛ ye ɲamakala ye nka jeli bɛ yen funɛ bɛ yen garange bɛ yen mabɔ bɛ yen sakɛ bɛ yen gawulɔ bɛ yen gesere bɛ yen nin bɛɛ bɛ ɲamakalaya de kɔnɔ nka a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de dɛ nka a bɛɛ la belebele ye jeli de ye

sigira utikalo tile tan duuru san ba fila ani tan ani wolonfila ni ka aw lafiya dakabana masin b'u bolo masin minnu n'o ɲɔgɔn ma ye ni ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma dan don n'u y'i ka baara kɛ e yɛrɛ b'a fɔ ko tabarikala tabarakala u ka baara taabolo filɛ nin ye production n'o ye ka musique ɲɛnama dilan ka instrument ɲɛnama k'a kɔrɔ ni ka voix ɲɛnama d'i ma

an ka publicité tɛmɛnen ye an bɛna sira di mon papa ma a bɛna bɔ tuguni ka question laban an tɛna fɔ laban parce que facebook fana question bɛ mhm. depuis an y'a fɔ k'i bɛna na kɛnɛ kan mɔgɔ bara question caman posé parce que on a remarqué que i bɛ yela quoi réseau sanfɛ donc an bɛna tɛmɛn ni réseau question ye mhm. voilà mais avant k'an tɛmɛn réseau question ye question dernier bɛ yen ka fɔ mhm. o le ye ka bɔ dɔnkilila na i bɛ baara wɛrɛ kɛ
ah bon a ko bɛ n kɔnɔ mais n m'a daminɛ fɔlɔ a ko bɛ n kɔnɔ mais n m'a daminɛ fɔlɔ
jeli bɛ se ka mun baara kɛ an bɛ se ka baara kɛ dun an bɛ se ka ka feere kɛ jeliya fɛ ni mɔgɔ b'i bolo n'i ye feereyɔrɔ dayɛlɛ i bɛ mɔgɔ bila yen voilà parce que jeliya ni ko fila tɛ se ka bɛn e kɔni bɛ se ka feereyɔrɔ dayɛlɛ i bɛ mɔgɔ bila yen n'o tɛ jeliya ni ko fila tɛ se ka bɛn dɛ e bɛ to feere la sisan sisan o y'i wele ko ɛɛ ah, e ka kɔɲɔ sera wari minɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen ah, tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ boli an bɛ taa yen de ok a ɲɛna donc an bɛna an ka jeliba fana ɲininka hmm. ka bɔ jeliya in kɔfɛ n'a bɛ baara wɛrɛ kɛ tuguni ayi depuis ne ye n da bila jeliya la n ma baara fila kɛ n b'o de la fo ala ye don min d'an ma ko bi awɔ n b'o de la
Diyara n ye comme n yɛrɛ tun k'a fɔ ɲa min kan an bɛna tɛmɛ n'an ka Facebook question ye n'an tilala o la avant que an ka kuma kun da lajɛ donc i ka fan dɔ ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'i ka ko ka d'a ye k'a bɛ to k'i suivi sanga ni waati bɛɛ ko n'i ka kuma ta k'i ya fɛ A b'a kɛ ɲɛ dɔ ma quoi k'ale yɛrɛ t'a faamuya quoi voilà donc k'a b'i fo k'i waleɲumandɔn mm. kelen fana bɛ yen ale ko ale ka question tɛ foyi ye k'a mm. ɲininka k'a ye filanin na ko parce que ale tɛ yɔrɔnin tɔgɔ faamuya quoi mm-hmm. bon a ye filanin de ou bien an tɛ filanin ye dɛ mm-hmm. teriya de diyara a diyara ka balimaya don a la bɛn b'a kɔnɔ sabati b'a kɔnɔ n b'i fɛ b'a kɔnɔ min ɲɔgɔn fɛ fana b'a la teriya de diyara nɔntɛ anw tɛ filanin ye bari nin ye dafin ye ne ye laginɛka ye o de kama de b'a fɔ i ka lajɛ i bɛ lajɛ b'a la la diɲɛ kɔnɔ muso t'i den bɛɛ wolo a b'i n'a ala y'i da i kelen nka e bɛ taa di cɛ min ma i n'i kelen tɛ taa sigi i n'i balima dɔ de bɛ taa sigi nin ye laginɛka ye ne ye maliyɛn den ye ko nka ala de y'an kɛ kelen ye ala de y'an kɛ kelen ye sinon n taara mali la dɔ y'an wele k'a bɛ filanin fɛn bɛɛ d'an ma ye ala de y'an kɛ kelen k'an kɛ ba kelen k'an kɛ fa kelen hali n'i ye tasuma bila ko dɔw k'u bolo su a la ko an tɛ ba kelen fa kelen o tɛ d'a la o bɛɛ sɔrɔla balimaya

jelikan de ye nin ye gani sirima tonkan ni marahanba a ye dɔnkili min da k'aw ma jeli ye o bɛɛ tɛ jeli ye dɛ jeliya fɔli min dɔ man kan jeliya bagalen b'a ma Awɔ. jeliw ka sisɛfan de ye nin ye a man ka ci a man ka bin o de ko kuyate sɛgɛ ni babi kukuba ni bantanba ɲani ani kanbasika ko fali ma jigi so cɛ soma bɔnsɔn ta tɛ k'a bangali ye soba ye ko ɲani man di ko n'i ye kukuba damada i bɛ ɲani damada ka kanbasika damada ɔ k'a kuyate a y'o de fɔ sa k'aw ma ne ye aw ma jelikɛ ye o bɛɛ tɛ jelikɛ ye o ayi o de fɔra sisan dɔnkili kɔnɔ
donc kuma laban min bɛ ne fɛ ka fɔ an ka jeliba ye mun de la u b'a fɔ ko ni jeri ko jeri de bɛ furu jeri ma siya wɛrɛ tɛ furu jeri ni jeri tɛ ayiwa ɔ o ye kuma de ye kuma ni labɛnni ani tiɲɛ tɛ kelen ye dɛ donc siya wɛrɛ bɛ furu jeli ma ɔ jeli tɛ bɛɛ ta ye wa mun b'a jira ko dɔ t'i den di jeli ma
ah, sinɔn a rima kɔni kulen ne ko nɔn ko n'i tɛ jeri k'i tɛ furu jeri ma ne y'a f'i ye sisan ɛ eh, karamɔgɔkɛ y'o de fɔ mhm. maa min mana wuli n den tɛ furu jeli ma a tɛ furu funɛ ma a tɛ furu garange ma k'o ye jeli faamuyabaliya de ye
sinɔn ah. kumakɛla ye jeli ye ɔ jeli yɛrɛ ka fisa jeli de tɛ fɛya hɔrɔn ma quoi sinɔn maa bɛ mɔgɔ muso furu jigi o jigi kama jeli bɛ se k'a jigi fa ka tɛmɛ hɔrɔn kan parce que anw bɛ wari min sɔrɔ an b'a d'an ba n'an fa n'an kabila n'an musow de ma e y'a mɛn ko dɔ furula dɔ ma ko a sara ko an tana de ko ko a a furula karisa ma ko an tana y'a fa e y'o ye yan ah, bɔn m'a ye maa kuma bɛ yen o t'a fɔ ko a y'a m'a ye dɛ m'a ye a ye mun kɛ nin bɛɛ ye kuma de ye jeli bɛ hɔrɔn ta k'i sigi a kun k'a k'i jatigimuso ye i bɛ tila k'a sumuso kɔnɔ a b'aw ka den bɛɛ wolo a kɔnɔ

ala ko silamɛw ka di ɲɔgɔn ma bana ni maa bɛ seli a bɛ sun n'a bɔra i den kɔ n'i y'a jɛ n'a ye gasi sɔrɔ e ye den fa i bɛ i bɛ i bɛ jangata sɔrɔ a la sini silamɛ ka di silamɛ ma bana ni maa bɛ sun a bɛ seli n'a bɔra i den kɔ ala kosɔn ko n b'i den kɔ ala kosɔn silamaya kosɔn n'i y'o jɛn dɔrɔn i ma ala dɔn o diyara n ye donc j'espère que a tigi kɔni ka question tɔgɔ faamu donc question nin ye mon papa ta ye dɔ ko k'a y'a remarqué ko derekeba don ka d'i ye bazin derekebaw k'i b'olu le don dɔrɔn ko mun y'i bila o la ayiwa ayiwa fana ka kɛ kuma ye tugun wa bon o de ka di ne ye dulokiba don ka di ne ye hali ne donfini bɛɛ kɛra dulokiba ye ne b'a fɛ a ka di n ye awɔ ka di n ye parce que dɔ b'a fɔ ko n'i kɛ y'o kɛra ko waso b'o rɔ mali Mm, bon waso tɛ n b'a baara de la komi jeliya jeliya bɛnnen bɛ jeliya bɛnnen tɛ ka i serré serré ka t'i jɔ mɔgɔw cɛma ni mɔgɔ ɲɛnama ye e wele sisan pour que mɔgɔw k'i bonya bari anw ye denmisɛnnin ye n'i denmisɛnninya pari ka t'i jɔ mɔgɔw cɛma i tɛ bonyaba sɔrɔ a la mais hali n'i ye denmisɛn n'i ye dulokiba don hali i ba filan bɛ se k'a f'i ma ko tɔntɔn ma bɛ bɔ i yɛrɛ k'a bi ma n'i yɛrɛ bonya cogo awɔ u bi u bɛɛ faralen bɛ mun kan a ka di n ye fana a ka di n ye Voilà. N'o tɛ waso tɛ yɛrɛ yira tɛ. O de kama conseil lenw an k'a remarqué i ye promesse ta artiste dɔ ye k'i bɛn'a d'a ma est ce que o ɲɛnabɔla? Bon o kow nana don ne ka kɔɲɔ kow la n'o tɛ n y'a fɔ a ye n ko ni fini min ka di ye n k'a fɔ a ye n b'a d'a ma o n b'a d'a ma wa fini yɛrɛ nana n bɔtɔ bi n ko n bɛ bɔ n'a ye mais ee ne ɲinɛna. jeliba dɔgɔcɛ de ye ne rappelé ko a an tora tulon dɔ de la ten tableau ko kuma na ni ko ne hakili bɔra pewu ne y'ale ne y'ale wele i ma lɛri y'a minɛ dɔɔni awɔ Ah, ok donc an bɛna kuma kuntagala jan donc an b'a fɔ a k'a ka faniw fo Mhm. ko waliɲuman lɔn sanga ni wagati bɛɛ ka to k'an su Mhm. avant k'an bɛ kuma kuntagala jan ayiwa n'i k'a mɛn ɲamakala ɲamakala tɛgɛrɛfɔla minnu b'an kɔ an bɛ bɔ k'u fo dan t'u la u tɛ ɲinɛ u tɛ sɛgɛn u tɛ fâché u tɛ dimi hali n'a kɛra fɛn fɛn ye olu de bɛ taa an lajɛ an bɛ bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo an ma tɔgɔ bɔ tɔgɔ la an ma jamu bɔ jamu na bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka foli bɛ yan awɔ farafinden bɛ fan fan diɲɛ kɔnɔ n'a b'a n'a bɛ anw fɛ hali n'a t'anw fɛ an b'a fo donc an ka jeliba fana bɛna bɔ ka foli di alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo walahi jeli tɛ kɛ foyi ye a kanubaaw kɔ n'i y'a mɛn jeli dɔrɔn ko jatigi dɔ de b'i la jatigi dɔ de b'i la min b'i wele ka taa ɲɛnajɛ kɛ ni kanubaa ma sɔrɔ i bolo dugu la dɔrɔn dugu tɔgɔ sigikun t'i la donc an b'an ka fani bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ka d'anw ye buwake yɛrɛ de ɲɔgɔn tɛ quoi n'i taara diɲɛ fan o fan buwake de ka di n'a duma ma buwake ka di maa i bɛ balo yɔrɔ min na yɔrɔ si man di k'o bɔ anw bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ yan buwake yan an ye miliyɔn sɔrɔ ka wariw sɔrɔ ka finiw sɔrɔ i b'an ye dulokiba min don la ni jatigiw t'an t'a don ni jatigiw tɛ jatigiw de bɛ o bɛɛ courage don an na sinon an tun bɛ jiniw bɛɛ don ka dɔnkiliw da an tun bɛ bodiw don ka dɔnkiliw da nka ala de ye bi d'an ma ala ni hɔrɔn ɲumanw don an bɛ foli d'olu de ma o y'a barika halisa an b'olu de ka bila la awɔ o kana an bila fɛn ye an fana t'o bila fɛn ye awɔ ok alihamudulila donc nin tun ye an ka émission ye ka bɔ k'an ka jericɛba fila wele plateau nin sanfɛ donc an tɛna kuma kuntagala jan tuguni an b'a fɔ a ni ce ani baraji toujours ka to k'an su espace studio sanfɛ chaque mardi donc n'oubliez pas de vous abonner inchallah